moni nonse ndabweranso ine bambwali lero mutu wathu ndi mtambo umatsogolera njira vesi lathu loloweza ndi masalimo 119 vesi 10 ndinakufunani ndi mtima wanga wonse ndisasokere kusiyana nawo malamulo anu lero tiphunzira kuti timalambira mulungu tikamamumvera john adakondwa kuti adapita ku kampu kumeneko anali kuphunzira maluso osiyanasiyana amakonda kwambiri ntchito yosoka chikopa anatsatira malangizo aphunzitsi ake mosamala kwambiri pomwe anali kuphunzira kusoka waleti nkhani ya lero ya m'baibulo ikunena za gulu lalikulu la anthu omwe adatsatiranso malangizo iwo adatsatira malangizo ochokera kwa mulungu malangizo achilendo koma ofunika kwambiri patatha zaka 400 za ukapolo aisraeli tsopano anali pa ulendo wawo wopita ku dziko la lonjezano koma kodi adusa njira iti njira yomwe idali patsogolo pawo idali yovuta ya mchipululu chowuma mulungu sadaleke iwo kuti asochere m'malo mwake adawatsogolera iwo njira yoyenera mchipululu yehova adawatsogolera usana ndi mtambo njoo kuwatsogolera mnjira ndi usiku ndi moto njoo wakuwawalitsira kuti ayende usana kapena usiku masana mtambo unkawapasa iwo mthunzi chifukwa cha kutentha kwa dzuwa usiku pamene chipululu chimazizira kwambiri chipilala cha moto chimapereka kutentha komanso kuwala mtambowo udawatsogolera aisraeli kulowa mchipululu mpaka ku nyanja yofiira pamenepo udayima kuchoka kwa aisraeli kudapangitsa aigupto kuzindikira kufunika kwawo chifukwa adalibenso akapolo mu nthawi yochepa ankhondo a farao adathamanga kudusa chipululu ankafuna kuti akawabweze aisraeli aisraeli adaona mtambo waukulu wa fumbi kubwera mnjira yawo kuchokera ku msasa wawo mphepete mwa nyanja amatha kuona magaleta akuthamangira kwa iwo kodi akadatani phiri lidatseka njira yawo mbali imodzi kutsogolo kwawo kudali nyanja yofira ndipo gulu la nkhondo la farao limapeterezabe kulunjika pa iwo iwo adatsekerezedwa ndipo adachita mantha musaope adatero mose chilimikani ndipo muona ambuye akupulumutsani lero asilikali a ku aigupto adayandikira koma mtambo wa chitetezo cha mulungu udachita china chodabwitsa iwo udachoka kutsogolo kwawo kenako udayima pakati pawo ndi gulu la nkhondo la ku aigupto kumbali imodzi udakhala mtambo umene udabweretsa mdima kwa aigupto koma mbali naye udakhala moto omwe udaonekera aisraeli uza aisraeli apite patsogolo nyanja mulungu adauza mose ngakhale kuti kudalibe kanthu koma madzi akuya patsogolo pawo aisraeli adamvera adasonkhanitsa katundu wawo nalunjika ku madziwo kweza ndodo yako ndi kutambasulira dzanja lako ku nyanja mulungu adalamula mose ndipo mose adamvera ndipo mphepo ya mphamvu idayamba kuwomba pa nyanja nipanga njira yowuma usiku wonsewo moto woyima njoo ngati chipilala udawunikira aisraeli ndipo adayenda pa nyanja yofira pa nthaka yowuma khoma la madzi ku dzanja lawo lamanja ndi lamanzere lili chiyimire aigupto adatsatira aisraeli mpaka kulowa m'nyanjamo mwisraeli wotsiriza atangofika bwinobwino kutsidya lina yehova adayankhulanso ndi mose tambasulira dzanja lako ku nyanja kuti madzi abwerenso pamodzi apanso mose adamvera ndipo gulu la nkhondo la aigupto lidamira m'nyanja yofira pomwe madzi adayambiranso kuyenda ndi chikondwero chotani nanga chomwe aisraeli adali nacho m'mawawu tsidya lina la nyanja yofira ndidzayimbira ambuye pakuti iye ndi wamkulu iwo adatamanda yehova ndiye mphamvu yanga ndi nyimbo yanga iye wakhala chipulumutso changa udali msonkhano wopembeza wokoma zedi mmamawa umenewo aisraeli adalambira mulungu mu njira yapaderadera ankafuna kumuthokoza chifukwa chowateteza koma akadapanda kumvera sipakadakhala chikondwero cha chipambano tangoganizirani zomwe zikadachitika akadapanda kutsatira lamulo la mulungu kumvera kwawo kudali kupembedza monganso chikondo chomwe adali nacho mmawawo kupembedza ndiko kulemekeza mulungu titha kugwiritsa ntchito mawu athu ndi nyimbo zathu kulemekeza mulungu